Tisanafike ku mutu wathu umene watibweretsa malo ano, ife a Malawi First taonanso kuti ndi chinthu chopambana kapenanso kuti chofunikira kunena kuti tiyambenso tapanga address kapenanso kuwafunsa anzathu a boma pa chinthu chimene chatuluka dzulo chimene chatutumusa Malawi. Uh, pa nkhani yathu yambiri ya tikuyang'ana nkhani ya fuel Pa nkhani ya fuelpa timafuna kuti tidziwe kuti ndi ndondomeko zotani zimene boma laikiza uh, kwa amalawi eni ake chifukwa tikuoneka kunena kuti fuel anayenera kukwera ndipo ndizoona izi tinalekerera mbuyo monsemu enanso timabwera pompano kuwauza kuti mavuto a fuel amene tili nawo anayenera atakhala atakwera kalekale koma chifukwa cha ndale zimene ife a malawi first sititengapo za ndale koma timangounikira kunena kuti dziko lathu liziyenda bwino kodi apangapo zotani pambali pa zimenezo akufotokoza pa nkhani ya mra imene akukamba za electronic invoicing system imeneyo ndi njira ina imene iphinje kwambiri anzathu opanga malonda chifukwa njira imeneyi ikayambikanso ikuonetsa kunena kuti anthu opanga bizinesi atha kugwesa business zawo pansi chifukwa iwapanga iwowa force kunena kuti sakwanitsa ikuwapanga force kuti azizalipira katundu wawo uh, moyambirira angakhale katunduyo asanagulitse kuzera ku mra izi zili chomwechi chifukwa choona kuti tili ndi zitsanzo zoyenerera mdziko mwathu muno zimene maiko otizungulira akhalapo akuchita ku kenya tinaonapo zionesero zikubwera ku tanzania taona zimenezi zikukanika ku rwanda adafuna kuti ayesere kuti zichitike zinapezekaso kuti zakanika komanso ku zambia zomwezi zachitika komano kuomba mkota mwa zonsezi timafuna tione kuti kodi malawi tikampasa zinthu ngati zimenezi amene apindule ndi mmalawiyo kapena anzathu amene ali mboma ndiye timafuna tipeze njira zoyenerera kunena kuti bomalo liganizire lisadayambe kupereka ndondomekozi ku nzika za malawi ku nkhani ya fuel uh, tikaliyang'ana dziko lathu la malawi likupezeka kuti lili ndi mavuto kale fuel anayenera kukwera mmene tanenera muja koma mmene akwezera panopa wina aliyense ali okhumudwa chifukwa kukwera kwa fuel zikutanthauza kuti machesi soda shuga amene anali pa 5000 wakwera kale madera ena anali pa 8000 lero lino kodi munthu akwanisa bwanji kuti akafikiremepo nde timafuna tiziwe kuti ndi ndondomeko zotani zimene boma liyikize pambali poti akweza izi komano fuel tikamuyang'ana ndi amene amanyamula chuma cha dziko lathu akukweza zinthu ngati izi zimene zipangisa kuti boma lomwelo likuyesesa kunena kuti chakudya chikhale chosika mtengo pameneno anthu oti akapeza chakudyacho agulisa anthu ovutikisisa akuyembekeza kukagula zinthu zawo mokwera akuyembekeza kukwera matransport amenenso ali otani okwera nde timafunano kuti tingothandizana nawo kunena kuti kodi ndi ndondomeko zotani zimene angaziike ndi cholinga chonena kuti munthu wakumudzi amene timamuyimirira uja amene adatiyika ife kutikuza kuti maudindo ndi awa titumikireni uja akhale kunena kuti ali pabwino chotero pamene tikupitirizabe ndi zokambirana zathu ili ndi gawo loyambirira limene timangofuna kunena kuti as Malawi First amene sititengapo gawo ku nkhani za ndale Ife timaimilira a Malawi tiawunikire kunena kuti concern yathu kapena chotikhuza chathu ndikupanga address mavutowa kunena kuti Mmalawi muno wake boma limuganizire. E zikomo kwambiri. Um, ngati alipo enanso
Ah, kungoonjezeraso pamenepo timafuna kunena kuti kudziwa kwathu tikudziwa kunena kuti kukwera kwa misonkho ya katundu osiyanasiyana kukupangaso involve kuti kukupezekaso mu kukwera kwa mafuta ndiye timafuna kunena kuti popeza ku mafutako kuli timisonkho tina timene timamva kuti zina zimakhudzana ndi zamisewu zina zimakhudzana ndi zina zimene angathe kufotokozera misonkho imene atati achotse imeneyoyo sikuti tingaone chuma cha dziko chikugwa iyayi mwachitsanzo ngati pali msonkho ku mafuta a galimoto okhudzana ndi zapansewu kudziwa kwathu tikudziwa kunena kuti anakhazikitsa kale kutolera ndalama ku matollgate awiri Chingeni ndi Dedza bwanji achotse timisonkho timeneto kuti mwina mwake kukwera kwa mafuta kusafike poti kumphinja Mmalawi ndiye timafuna kupempha kunena kuti aboma pamene mukukhazikitsa izi taonetsetsaniso kuti misonkho ina imene mungathe kuchotsa ngati msonkho umene ukukhudzana ndi zapansewu misewu ikutolera kale ndalama kudzera m'matollgate china timafuna kunena kuti pamene mwakweza mitengo kapena kuti kukweza uh, mafuta mukuyenera kudziwa kuti zinthu monga afotokozera kale uh, atsogoleri athu kuti automatically zikhala kuti mitengonso ya matransport ikukwera timafuna tipemphe kuti kodi mukamakweza zinthu sima, monga simmadziwa ngati amalawi kapena mwina ifa yoti mukakhala pa mpando mmakhala mmayiwala mwachangu kodi simmadziwa kuti kukwera kwa mafuta kumapangitsa kuti matransport akwere Kodi mukamakweza mafuta mufuna mutiuze kuti simmadziwa kuti automatically malendi zakudya ndi zina zonse zofunikira zimakwera? Nanga muka- musanalengeze kukwezako bwanji simmaperekanso chitsogozo chonena kuti pamene mafuta akukwera sitikufuna kunena kuti ama transport mukweze kufika apa mumangokhala neut- mumangokhala silent pamene zikubwera no amatransport kungotchaja momwe akutchajira nkhawa zathu kapena kuti chimene tikufuna kunena ife ngati malawi first nchonena kuti mitengo imene yaonjezedwa kuchokera dzana kufika lero imene tayendera ife ngati ine ndimachoka ku mangochi ndi mitengo yokwera kwambiri kuchokera pa mitengo imene idakwera kale nthawi imene mafuta amasowa mdziko muno koma mafuta atayamba kupezeka mafuta nkukwezedwa kufika pa 35 mitengo ija sinatsike pamene amakweza mitengo imene timalipira kuchoka pamene ayen- ayenjezera dzulo kuti tidzikwe- tidzilipiranso mitengo yokwera timalipira mtengo umene nthawi imeneyo amagula mafuta pa lita 10000 13000 ena amalipitsa 15000 nde adakweza mtengo ujeni wa matransport kufika pa mtengo umenewo komano kuchokera nthawi imene dpp italowa sorry boma ili litalowa nsatchulenso za dpp itasintha ulamuliro ulamuliro utasintha mafuta anayamba kupezeka ndipo tinaona kukwera uh, kutsika kwa mafuta kufika pa 3500 koma mitengo yokwelera ya matransport sinatsike inu aboma muli chete Kodi ndiye kuti inuyo zimene mmadziwa ndi kungoyenjezera mitengo koma osamapereka chitsogozo? Zikomo kwambiri. ya ndiikirenso ndemanga pa nkhani ya kukwera kwa mafuta izizizi zimayenera kuchitika mbuyomu koma chifukwa choti boma lapita lija limafuna kupeza voti njira yopusitsa amalawi ndiye amalawi anachenjera kwa lero lino mmalawi ngakhale wakumudzi sungamunamize chifukwa social media ili paliponse kuposa marediyo kapena matv amene mmadziwawo Ma- marediyo amene marediyo amene mmadziwawa anthu panopa akumagawana mauthenga pasam- masamba anchezo ndiye timalankhula timalankhula kuti izizi tangopangani zinthu zikhale zoti anthu ayiwalepo koma kunali kuzengereza mapeto ake ndija tinaona patatsala 3 days kapena 4 days kuti ena alumbiritsidwa boma la baibai anakweza mafuta kufika pa 35 anthu ena poganiza kuti ayi mwina zabwera ndi boma ili ayi zimayenera kutero lero lino mafuta akwera ndikupempha minister of transport mubwere poyera muwatsimikizire amalawi kuti ndi njira ziti zimene muwateteze amalawi kuti asafinyike chifukwa transport imene tikuyendera panoyi ndi ya mulingo wa 13000 ali pa black market kodi nanga chonchi nkoyeneranso kuti matransport akwere yankho kwa ineyo ndi zosayenera a minister of transport kapena boma lonse bwerani ndi strategy yoti mutenge mphamvu yokhala ndi control pa mitengo ya matransport muno mmalawi ngati mmene amachitira maiko anzathu tanzania zambia mozambiki kunoko anthu tikukhalira mphati chifukwa cha negligence ya amaudindo nde tikumalankhula kulankhula kulankhula tabwera poyera pano enanu makhala mukutinena kuti ayi mukuyimira mbali iyi ayi nkhani ndi yakuti tikufuna tione kusintha mafuta akwerawa mukachosa tinamtinati ndi kubwera ndi strategy yakuti control ya transport ikhale yanu zimenezi amalawi safinyika kwambiri koma kungozisiya izi otherwise ndiye kuti mavuto ndi osayamba ena ntawuni mwayamba kubwerabwerapo kuthawirathawira koma ena akuyenderabe mitengo yakale ija ndiye mwamangumangu mubwere ndithu mutithandize

but in Chichewa. Thank you.
Uh, zikomo kwambiri atolankhani athu komanso amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli kuonera angakhalenso kumvera uh, mchiganizo chimene tabwera nacho mmawa wa lero ndikufuna kuwunikira mmene makhoti athu akuchitira monga mmene zinalili pa 1 uh, pa review imene ili number 1 of the 2026 yogwirizana ndi malamulo ife monga ngati a malawi first ndife okhuzidwa kwambiri chifukwa cha ndondomeko komanso ziganizo zina zimene mabwalo a milandu akupereka makamaka tikuyang'ana chilungamo chimene olemekezeka athu a justice kenyatta nyirenda amene uh, adapangira lamulo lawo pokhuza uh, gawo la uh, kuweruza kumeneku kwa gawo 1 of the 2026 limene likukamba nkhani ya a richard chimwendo banda pameneno ama ali ndi milandu yawo yokhuzana ndi public prosecution kapenano ozenga milandu kapena ofufuza milandu komanso inspector general of police ndi malawi police service yonse zimene zikuchokera mu date ya pa 14 january 2026 izi zikubwera pofuna kuonetsera kuna kuti tili nacho ife chotsutsa china chimene chikuoneka pamene papa kuoneka kuna kuti pali ena ameneno atha uh, kutsutsa zimene amabwalowo akupeza kuchokera kwa munthu olakwika pa zifukwa zimene tikuzionaona kuti zikuphwanya ndondomeko zina zimeneno zinayenera kusatidwa pamene ife tikusatira ndithu mopereka ulemu kwa anzathu amaudindo ku makhoti komanso pamene tikufuna kumangirira uh, ziganizo zonse zimene anzathu amakhoti amapereka sitikufuna kusiyapo kena kalikonse uh, pa zinthu zimeneno dziko la malawi komanso anthu akuyenera kunati azisatire kumbali ya makhoti athu poyang'ana kwambiri kuona ziganizo zimeneno amakhotiwo amalandira kunati zisatidwe posatiranso ndondomeko zimene amazipereka kwa wanthu amalawi anzanga chifukwa cha zimene zikuchitikazi ife a malawi first ndife okhuzidwabe mbali zina chifukwa tikuona kuna kuti malo monati makhoti athu ayimirire kwambiri uh, anthu amene ali ovutika kuti chilungamo chipezeke koma tikuona ngatino amakhoti ayamba kuzembesa chilungamo m'malo mwake akutsutsana kuyikira ena kumbuyo kuna kuti awa sakuyenera kumangidwa kapena ngati amangidwa asazamangidwenso pamene zinthu ngati zomwezi inuyo ndine titati tatengedwa mutha kumangidwa lero mawa mutuluka mawa lomwelonso akupasani belo akukumanganiso chisanzo tili nacho chimene lero lino tithokoze kunena kuti anzathu ali m'boma ndi a homeland security deputy achisale tazionapo zimenezi kuti kumangidwa pamene akupasidwa belo akutaniso kodi akumangidwanso now concern yathu kapena chotikhuza kwambiri tichiona kuti chikuchitika ndi chani ku mabwalo athu a milandu chifukwa zikuoneka ngati kuli ena amene ali ndi mphamvu kwambiri kaya ndi ndalama zawo zimene zikupangisa kuna kuti amphawisisa amene tingakawapeze nyumba zathu za ndende sakupeza mwayi ngati omwewo wina atha kukhala pa limandi ku ndende komweko pa nkhani yongoganizidwa za mada zomwezi koma mupezeka kunati ali 3 to 4 months sanapitepo pa khoti koma anzathu usiku omwe chigamulo chikubwera kuti amenewa atulutseni ndipo asazamangidwenso ndiye tikukamba kunena kuti uh, mogwirizana ndi constitution kapena buku lathu la ma- la malawi la malamulo under section 42 ilili limatilola kuna kuti wina aliyense ali ndi ufulu ali ndi ufulu ofuna kupeza china chilichonse kunati tisutsane nazo zikuyenera kuna kuti ndithu zimenezi zisatidwe ali ndi ufulu ndithu otetezedwa komanso ali ndi ufulu onena kuti munthuyo atha kumangidwa ngatidi wapezeka kuti akumufufuza kuti munthuyo ndi wo- wolakwitsa komano zimenezi tikuziona kuti ndi zosiyana pambali ponena kuti khoti lomwelo kapena malamulo omwewo akuyenera kuti ateteze koma zikuoneka kuti maufulu otetezawa akuoneka kuti ndi a anthu amene ali okhudzidwa kuti mwina ndi andale ndiperekanso chisanzo china pamenepo tili ndi anthu amene akufuna chilungamo ku makhoti kwathu amene chilungamo sichikupezeka chifukwa chani anthu asichikupezeka alibe owayimirira ndi anthu ovutika kodi ndi chifukwa chani makhoti athu akupanga zinthu ngati zimenezi izi ndi ndondomeko zina zimene zikupangisa kuna kuti anthuwa azipezeka kuna kuti akubisidwa muchizungu mwagwirisa ntchito kuna kuti insulating ili ngati masking tape amene timagwirisa ntchito kutchingira waya wa live amene sitifuna kuti shoko itigwire lero lino ena kumakhoti kwathu akugwirisa ntchito njira ngati zimenezi kufuna kuteteza anthu ena chifukwa cha kuthekera kwawo pamene tikuona kuti pali anthu ena amene akusoweka chilungamo kuna kuti apasidwe kumakhoti kwathu kodi dziko lizikhala moteremu iyi ndi konseni yayikulu imene ife tikuyiyang'ana mu constitutional balance kapenano mndondomeko zimene malamulo athu akuyenera kugwira ntchito mu section 12 komanso section 20 uh, imalimbikitsa kwambiri the rule of law komanso kupanga zinthu mofanana izizinso zikubwera mu section 41 imene ikutipasa chilimbikitso kapena no kutipititsa patsogolo kuna kuti chilungamo chikuyenera kuti chiyende mofanana posatengera kuna kuti uyu ndi wochita bwino uyu ndi wandale uyu ndi wakumudzi uyu alibe mawu amene angafotokoze chotero chifukwa cha chimene chichi ifenso tili odabwa kuna kuti ndi chifukwa chani anthu ena anzathu ena akupezeka kuna kuti malamulowa akuwateteza pamene wina malamulowa sakumuteteza tikayang'ana uh, ndondomeko zimene makhoti amapereka kwambiri zikuoneka kuna kuti amakhoti omwewanso akutsutsana kaya ndi maloya kaya ndi majaji sitikudziwa kuti mabuku amene amawerenga amakhala osiyananso chifukwa zikuoneka kuna kuti zimene jaji a akuzitenga kapenano loya amene akuzitenga the same constitution imene akugwiritsa ntchito ikupezeka kuna kuti akumpanga override kapenano akumuona kuti iye ndi ochepera mphamvu koma ine ndi amene ndingapange kodi kuseliko tinene pano kulibe katangale chigamulo chimene adapereka chopereka belo kwa richard chimwendo banda pa nkhani imene idakafufuzidwa chikuoneka kuti ndi chachinyengo ndipereka chisanzo cha mkulu wina wa bizinesi amenenso nthawi ya mbuyomo adapasidwapo belo ngati imeneyi overnight mkatikati mwa usiku chimene chidachitika ndi chani tidaonanso mkuluyo akutengedwa ndi kukamangidwa kodi nthawi imeneyi tinene kuti malamulo ngati amene wawa mu constitution yathu munalibe kuna kuti wina sangakapereke chigamulo pa nkhani imene ikufufuzidwabe amalawi anzanga tikuyang'ananso nkhani ina imene ikuonetsa kunati mu nkhani zakuyang'ana kugawikana kwa nkhani za malamulo athu zikuoneka kuna kuti mmene tafotokozera muja zikungokhuza anthu okhawo amene ali ochita bwino enawa sizikuwakhuza nde ife chiganizo chathu chinachiona kuti boma kuzera ku nthambi ya a ministry of justice and constitutional affairs tili nawo mdziko muno mwina atabweranso nkutiyankhula timve mwamvemvemve kuna kuti kodi malamulowa amakamba chani ku nkhani za anthu ena chifukwa tikuona kuti kuli nkhani zambirimbiri zimene ena anasokoneza chuma chimene lero lino chumacho chikubweretsa mavuto mdziko muno koma ndi anthu amene akungonyengereredwa ndi kusiyidwa kopanda china chilichonse akapasidwa belo palibenso kunati afufuzidwe koma tikulilira ifeyo ngati malawi first amphawitsitsa amene ali mnyumba za ndende amene akufuna chilungamo koma chilungamocho sichikudziwika mpaka na lero lino sichikupezeka ndiye timafuna tilifunse uh, makhoti athu kunena kuti chonde inu munayikidwa pamenepo cholinga kuti muteteze komanso mupereke kuona mtima kwa mabwalo athu kukhulupirika kwa mabwalo athu kunati oyenera kumangidwa akuyenera kumangidwa oyenera kuti asungidwe afufuzidwe akuyenera kuti asungidwe afufuzidwe popanda kuopsezedwa gawo lina limene malawi first lakhuzidwa nalo kwambiri ndi ndondomeko zimeneno zimaperekedwa zimene zikuonedwa kunati ma detention kapena ano kusungidwa kwina kwa anthu amene alipowa akumapangisa kunati anthu enieni amene ali olakwitsa sakupangidwa follow kapena sakutsatidwa komano anthu tikuthamangira kupereka uh, ziganizo zathu mofulumira tikudziwa ndithu kuti anthuwa ndi olakwitsa anthuwa aphwanya malamulo ndipo chifukwa cha chimenechi malawi first yapeza selective injustice imene ikuchitika nthawi inake the late charles ben longwe adaperekapo nkhani imene kuti kumakhoti kwathu zinthu sizili bwino zimene ine ine ndili ndi belo imene ndinamangidwa pa 20 july 2022 timalimbana ndi nkhani ngati imeneyi imene tikuionabe kuti ngati tiyitsekerere kufikira mpakana lero ndithu dzikoli tilisokoneza tiyeni tipereke malangizo tipereke ndondomeko zoyenerera tiyeni timange anthu moyenerera popanda kupereka zinyengo takhala tikuyimba nkhani milandu ya nkhani za corruption chikuchita kuonekeratu apa pati chachitikachi ndi anyirenda ndi chinyengo chachikulu chinyengo choderera anzathu a prosecution chinyengo choderera malawi police service chinyengo chimene chikuderera uh, inspector general of police komanso kufuna kuonetsera poyera kuna kuti amphawife tilibe kolira koma anzathu ochita bwino amene timawayika m'mipando ndi ndalama zathu iwowa ndi ameneno akuyenera kulandira chilungamo malawi first ikufuna itiuze pano moyenerera komanso kutengapo mbali yawo ku nkhani za makhoti kunena kuti ife tizamvera tidzasatira tidzapereka ulemu posatira ndondomeko ngati zimenezi komanso amakhotiwa akuyenera kunati akhale anthu omvera ndi kusatira ndondomeko zonse zimene zikuperekedwa pali mawu amene timawatsata amene amakhala ngati nyimbo mdziko lathu lino kuna kuti palibe wina aliyense amene ali pamwamba pa pa lamulo koma mdziko lathu la malawi zikuoneka kuti malamulo athu pakupezeka andale ndi amene amakhala pamwamba pa malamulo nde amayang'ana za judicial review number 1 of 2026 imene a richard chimwendo banda versus the director of the public prosecution komanso the inspector general of police ndi malawi police service uh, ikunena kunena kuti anthu onsewa tiyeni tikhaleni omverana osatira kusata ndondomeko zimene anzathuwo amafufuza opereka ulemu ku malamulo athu komanso kufuna kumvesera kapenano kutsatira ndondomeko zimeneno anzathu amalamulowo amazifotokoza Izi tikuyenera tizitenge mwachidwi ngati dziko chifukwa ngati sizitenga mwachidwi ngati dziko dziko lathu likunka likuonongeka and tsiku lina kuzapezeka kuti dziko muno muli zinthu zosokonekera kumapeto kwenikweni timafuna tinene kuna kuti ife tiyeni tikhale anthu okhulupirika tikhale anthu ofuna kusatira lamulo tikhale anthu ofuna kusatira ganizo limene anzathu amakhoti akupereka poyang'ana kwambiri kuna kuti tili ndi gawo lalikulu limene amalawi timasatira ndiyo bukhu lathu la malamulo a dziko lino tikatero tikasata ndondomeko zimenezi ndiye kuti china chilichonse mdziko muno chizayenda bwino tikuyenera titeteze malamulo athu tisasewerese poona kuna kuti tipindula chani kumapeto kwenikweni ife a malawi first ndife ndithu olimbikitsa ndife ndithu okhazikika kunena kuti constitution ya malawi itsatidwe itsatidwe komanso tikufuna tilimbikise kukhazikika kapena upaderadera wa makhoti athu kuna kuti andale asalowererepo chotero Kumapeto kumene tikupitako timafuna tilimbikitse kunati ngati amakhoti athu apitirize kumaseweresa umoyo wa anthu a mdziko muno ndikumaona ngati chilungamo chiziyenda kwa anthu andale anthu amene ali amakhumutcha ife titengapo njira ina tipempha amalawi abwere pa nsewu nkhani iyi si yaying'ono iyayi nkhani iyi ndi yayikulu anthu amene akulira m'mizimu kufuna chilungamo m'makhoti ndi anthu ochuluka chifukwa chani amene akupeza chilungamo ndi anthu ovutika chotero ngati sitiyankhidwa molongosoka ngati makhoti athu sapanga zinthu zimothandiza amalawi inuyo ife titengapo gawo lopempha amalawi kuti tipite pa msewu zikomo kwambiri kutheka kuti pali ena
nthawi ina loya wina alex kamangila adabwera kuvumbula zoterezi kunena kuti judiciary yadzaza ndi mchitidwe wa ziphuphu wonyasa koposa amalawi ankakomenta kuti zimenezi ziwunikiridwe koma chief justice sanatengepo gawo lina lililonse kuyankhula za zimenezi lero lino tikuona kuti ku judiciary komwe kuja kwachitika bomba lowopsa limene boma lapita lija linadzala chikhalidwe chakuti aziderera utsogoleri wina ngati wasintha lero lino ku judiciary kukhala ngati mwina ali ndi malamulo a ku united states si amene amalumbira akamatenga maudindo amenewo akasankhidwa anadzala bomba popereka mwayi wakuti ngati jaji azitenga penshoni ali ndi zaka 75 zibwana komanso kumamveka mphekesera kumamveka mphekesera kuti majaji amalandira m'madolasi ndi chifukwa chiyani kunali kudzala bomba limene likuchitika panoli zibwana za mchombolende ku judiciary sitikunena mopsatira mapirizoni umu muli anthu amene anaponyedwa ndi boma lapita lija ali pa system ya detention without trial 4 years 3 years koma palibe mabungwe amene tikuwaona amadyera mphotowa oti akangomangidwa wina wake amene anazembayitsa misonkho ya malawi ndikumapatsa mwanseri kuti pitani mukapangitse ma press briefing ma press conference akulankhula moyima nawo anthu aumbanda anthu auchigawenga kungosonyeza kuti kalipo kalipo ndiye ifeyo ngati amene taonapo mavuto anthu amene ali mboma ili amakumana ndi zoopsa kwambiri koma palibe amabungwe amadyera mphotowa ankayima poyera kuti inu akuti mukuwazunza muchite mwakuti muchite mwakuti lero lino akumabwera poyera e mukuphwanya ufulu wa honorable richard chimwendo banda kungodziwa kuti kalipo kalipo izizizi zikundikumbutsanso zimene zinachitika mu 2020 amalawi tatopa tatopa ifeyo kunena kuti zibwanazi zikachitika tikumangokhala chete ifeyo tikupita pansewu chifukwa chief justice sakuonetsa utsogoleri wake ajaji kenyatta nyirenda akuwachita overpower anzawo koma osawayitanira ku discipline kuti inu atolankhani mudziwedi kuti chilungamo chilipo koma kuti chete ndiye tikunena motsindika pano zimenezi aboma mulipo inu mukazisiyirira izi ili ndi bomu linadzalidwa linadzalidwa ndipemphe ma mp pamene mukupita ku parliament civil servant aliyense akhale equal pa nkhani ya penshoni aliyense zaka 60 60 salary mmakwacha mmakwacha palibe zoti awa kuwachita specialize ayi chifukwa imeneyi ndi bomu chenjerani amalawi taola Thank you very much. Uh, you have some?
Eh, timangofuna kutsindika chifukwa pakuchita kuonekera ona kuti ali ndi mbali tikamati ali ndi mbali mlandu omwewo ukumvedwa ndi munthu wina iwowo date yo sinakwane kungofika basi pa 1 nkupereka chigamulo kuti munthu uyu asadzamangidwenso atuluke pa belo pamenepopo ife ngati a Malawi First sititenga mbali popanga zinthu mukaona masitetimenti athu oyambirira tayankhula nkhani ya mafuta tayifotokoza bwino apanso sitikutenga mbali ayi koma tikufuna chilungamo chiyende pa mlandu umenewuwu tikufuna chilungamo chiyende ndipo palibe jaji amene azingochoka uko nkupereka chigamulo chake chifukwa jaji ngati akulandira madollars ndalama zochoka mthumba mwa ife amalawi ndi misonkho yathu imeneyo ndiye sitidzalola kuti munthu asokoneze zinthu chifukwa choti mnzake anaphunzira kwambiri kulinso anthu ena ophunzira alikonko buku lake ndilomwe limwe akuwerengalo tiziphunzira kulemekezana ku maofesiko wina akapereka chigamulo timusiye munthuyo kesi ngati ili m'manja mwa munthu wina timusiye munthuyo mpaka kesiyo itipeze koma osangochokera uko nkuti munthu basi tikumtulutsa pa belo tisindike apapa kuti mukatengera zibwana ku makhotiko malawi first ilipo tidzakhalapo ndipo ifeyo ntchito yathu ndiyoteteza malamulo a dziko lino ndipo tidzayesetsa kuti chilungamo ngati chisayende pa msewu tiyenera kupita zikomo kwambiri